oyime oyime yes so Ezikeọba anyị abịakwa m ọzọ na mbọchị nke nta anyị abịa ọzọ onye ama ka ọ gara last last week Friday ee eh, for ndị na-amaghị n'ihe na-ebu ihe anyị kuru ị bụ ezigbo nwa Enugu Ezike ezigbo nwa Enugu Ezike oge anyị ji ama ndị bụ nwa Enugu Ezike ọ bụghị ndị my mama say eh? so eha m na onwe m bụ Mex Nwaohabuenyi abụ m onye Amaja n'egbughị oge we have to go straight to the point and eh, anyị nwere a lot of people anyị je ka akpọ nta over 30 people wetere nọmba ha nta the first person anyị je ka akpọ nọmba a bidoro 090226 yes so ma anyị kpọọ ma anyị mara ka ọ ga-abụ 090226663 ihe m ji akpọnụ the nọmba so that ọ bụ na anyị nweta ede gị ma na anyị akpọ gị ezokwu ezokwu a na-epikede nọmba anyị mere Hmm, your pick it. So I get to the next person. How about the lock and So the next person I na akpọ number bụ 091 1257 na ndị ọzọ Hello, Nwanechi. Good evening, sir. Good evening, my guy. Nsogbu adịghị. Ee, na-akpọ gị bụ Mex Nwaohabuenyi. Ị wetere nọmba gị na Facebook sị na ọ bụ anyị kpọma gị na na-ege eze bụ ezigbo nwa Enugu Ezike. Yes, sir. Okay, onye bụ anyị na-ekwu ine. Manuela. Maureen Emanuela from where? Omaji. Okay. Ee, eh, Maureen ị manụ ka ọ na-abụ anyị nwere question nọmba 1 to nọmba 23 so i je ka ahọta question bụ anyị jụma gị each of them i je ka aza under 30 seconds.
Okay. Ngwa pick your first question. Question number 1 to 30. Okay. I pick number 1.
Hmm, Maureen sị na-epick nọmba 1 okay amara ihe nọ na nọmba 1 nọmba 1 sịrị ndị olebe a na-ekele ede n'Enugwu Ezike ede ee

After Olido.
After Olido. Yes, sir. Obodo na after Olido juru eju. Eh, ịgafere obodo. Ịgafere obodo. Correct answer, Maureen. okay, so Maureen, if we need 1,000 recharge card, I enter.

Ele ahụma ka ọ na-adị. Hey, very nice one, very nice one, very nice one. So, ee na anyị na-akpọ nwesha bụ nọmba a bụ 070-166. Ihe anyị ji akpọ ya ha na so that ọ bụrụ in case anyị na-enweta dị gị ma ọ naghị akpọ gị eziokwu. So, let's go.

ee biko anyị gị ọgụ na emes nwa ha be anyị na-ekwu iweta nọmba gị na Facebook na anyị kpọma gị na- na ị bụ ezigbo nwa Enugwu Ezike Thank you, sir. ehe o- onye be anyị na a na-ekwu Ọ bụ Ọlụchukwu. Ọlụchukwu.
ee okay Ọlụchukwu onye nwe mbibe Abụ m onye Amaja. onye Amaja okay nice one okay my brother um, anyị nwere question number 1 to number 23 i je ka eje ka gị ja họta question ebe anyị je ka ajụ gị nọmba 14 okay ndị be anyị ọ sị na ọ họrọ nọmba 14 ma anyị jụma ihe nọ na okay nọmba 14 sịrị na o nwere onye n'Enugu Ezike bụ Omar Chiomar asị na House of Assembly onye bụ onye ọm

Correct answer, correct answer. So pick the second question. Second question uh, number 21. Mm, number 21. Okay. My man uh, Oluchukwu Jegesi na i je ka erite kada ya na ya sị na. Um, number 21 sịrị a bịa na-akọ na Enugu Ezike mụrụ ụmụ anọ a ga na-ajụ onye mụrụ Ozzi onye bụ nne nne Ozzi ịmaghị nsogbu adịghị Ọlụchukwu mgbe ọbụla ị nwere ike gị ị nwere ike gị anwa my brother mgbe ọbụla ga mbọchị ọzọ all right ee ahụwa ka ọ na-aga well anyị na-eme ihe na every Friday ọ bụrụ na gị onwe chọrọ ịnwama ọ na-adị very simple but o nwere ike na ọ bụ ka ọ bụ ịtụrụ ya bụ iji enweta the question so na ọ bụrụ na gị onwe chọrọ ịnwa just drop your number anyị je ka akpọ gị the next Friday ọ bụkwa manụ ihe anyị na-eme dị gị mma ị chọrọ ị sọpọtụ so na-enwe 1000 na a na-eke ịnaghị eze jone you know, a sọpọtụ you are you are welcome maọbụ tee ngwa ahịa gị maọbụ tee advert gị na onye chọrọ ma anyị tinye gị ya soro nye na ịka ga na-agbasa ozi gbasara ihe ngwa ahịa ị na-ere you are welcome so let's go on okay onye anyị na-akpọ nwa na ndị nọmba a bido na 091570 in case ọ bụ na anyị enwetadịghị n'ime ọ naghị akpọ gị alright

Okay, okay, okay, yes. Aha, ị ma aga my brother. Udo dị sa. Gịnị bụ eha gị? Kelechukwu. Kelechukwu onye wene? Amoyi Kusa. Okay, onye Isiugwu. Okay, nsogbu adịghị my brother. Okay, anyị nwere question number 1 to 23. Họta question ebo anyị ji ka ajụ gị ma anyị jụma gị. i nwere 30 seconds to ee eh. ha na nna jụ gị abị na aza m ok anyị nwere question number 1 to 23 ee eh, so pick eh, ihe ị ka aza bụ question ebo so pick ma m jụma gị

okay okay okay okay number 1 sịrị onye ebe a na-ekele ede n'enugwu ezike onye ebe a na-ekele ede ede n'enugwu ezike ee

0903454 so ma anyị mara ma ọ ya pick ah ọ pickedịghị so ọ bụ ede anyị mere let's go to the next person so onye anyị na-akpọ nwụcha bụ nọmba bụ 081068 bi ebidoro hello Manechi, good evening, sir.
ọ mex nwahabeghị na-ekwu ị nụgo ị wetere nọmba gị sị anyị kpọọ ma gị n'iji redio zaa question enugwu ezike anyị na-ajụ o. Ee, ị ma aga okay onye be anyị na-ekwu ine Ee, onye wene sir okay okay okay alright ka anyị na-eme anyị nwere question number 1 to 23 so you pick two questions and we ask you
eh, okay ndị be anyị asụ 17 and 23 uh, okay question number 17 sịrị ndị ole ebe a na-ekele ude n'Enugu Ezike

ee ndị ole ba na-ekele ude n'Enugu Ezike ude ma ajụma question number 23 ok number 23 sịrị onye bụ the last eh, local government chairman anyị nwere before Ejike Itodo

anyị jiri ihe maara ihe dịgbaga n'ebe anyị ha na-ajụ mara iri na gị na onwe nwere ike nye m ekeme inquiry ma ịmata ihe dị hom nọ na doi ayes ọma about us you know all the while ihe anyị na-agụ n'efọ agụghị sịrị bụ be ndị ọcha sịrị ha n'ụsọ so let us talk about ourselves so let's continue let's continue so the next person anyị na-akpọ onye nọmba ahụ 0912527 bụ ihe bidotere 0912527 so ma anyị mara ka ọ bụ Hello, good evening, sir. Nwanne ya chọrọ na-eme ee biko ị na-akpọ ọgụ Mex nwa ha be enyi ị wetere nọmba gị mesara anyị kpọọ ma gị na ị chọrọ ọza question Enugu Ezike anyị na-ajụ Hello? Ah, onye ị ga na-ada ha na-aga gị ghọta ihe a na-ekwu gị okay onye ma biko eh, onye nwe mgbe ibe ma anyị mara gị na anyị ha gị na onye mgbe ibo Eh, abụ m Ọdịnaka Eze eshi m Okpo. naka Eze ị si Okpo ala nwanne nchi okay anyị nwere question number 1 to number 23 ị jeka eji eka gị ja họta ebo anyị jeka ajụ gị so họta first question ma anyị jụ ma gị ahọrọ m
Nọmba 5. Nọmba 5 ndị be anyị ọ sị nọ nọmba 5 so ma anyị mara ka ọ bụ. Okay em, nọmba 5 sịrị eje m agụsịta ha obodo etọ ịgwa m ndị ịgwa m ebo n'ime ha shikiri nụ. Okay ị mara ebe onye na onye na oshikiri. Ee, so ekemeke ha obodo etọ n'Enugu Ezike ịgwa m ebe ọshikirinu karịtama ee Isiugwu Ogurute na Umuopu Isiugwu Ogurute na Umuopu ebe ebe ole n'ime ha bụ ihe shikirinu

Eh, Chijioke onye Umachi eh. okay ngwa họta question ebo anyị ji ka ajụ gị then ị za ha na ebo under one minute then n'i nweta 1000 anyị so anyị nwere question nọmba 1 to nọmba 23

All right. hey, let's come back, Quenu. Quenu, Quenu, yeah, Ome. If I can, I can, hmm? gị na onwe gị ọ bụghị okporo izi gị na onwe gị bịara nwa mma ma anyị fụba ka ọ dị bịara nwa mma

so ị na anyị na-akpọ nwa na nọmba a bụ 0816859 0816859 bụ ihe bidotere ya hello Nwanchi good evening o i me aga anyị ehe onye na-akpọ gị bụ Mex nwa Ọhabụenyi n'iweta nọmba gị sị anyị jụma gị question Enugwu Ezike anyị na-ajụ ụre i me aga anyị gịnị bụ eha gị na mbe i shi e Onu George azụ na onye Amaja okay udo dụ ee eh, anyị nwere question nọmba 1 to nọmba 23 so were ka gị họta nke anyị ji ka ajụ gị wa wa a ma jụ gị ọnwa na question number 1 to 23 họta na agwa anyị nke anyị ga-ajụ gị ma anyị jụma gị asịrị m na anyị nwere question number 1 to number 23 so i were ka gị sị nọmba anyị jụma gị nọmba ha anyị jụma gị

iri gịnị iri na atọ bụ 13 naira n'olu Enugu Ezike ịdama my brother ahụ ya na ise n'ụlọ ụlọ ka ma gaa anyị ahụ okay the second question ma ajụ fọ gị họta họta the second question ma anyị jụma gị nọmba gịnị nọmba 7 nọmba 7 sịrị dịka aka ọchị ya akọ n'Enugwu Ezike lụrụ nwunye ebo gịnị bụ eha nwunye ya ebo Esodo na gịnị Esodo na ole? Ah, nsogbu adịghị my brother ne ọ dabadịrị gị nta ah? Ah, anya na ị nwara ike gị nwara ike gị nwara ike gị nsogbu adịghị mbọchị ọzọ na

Hello, nwanne Achi, good evening. o. Hello, nwanne Achi, good evening. o. Good evening, sir. Ee, biko ọ Mex nwa ọha be enyi na-akpọ gị na anyị na-akpọ gị ma ọ kweshọn Enugu Ezike anyị na-ajụ ị sịrị anyị na ị chọrọ ọza o. Okay, okay, okay, okay. Ee, ị maga my brother. I'm very, very fine, sir. Interested. I'm interested. Okay, onye ewenu na gịnị bụ aha gị?
Aha m bụ Chidebere, abụ m onye Isugwu Ejaga. Eh, Chidebere nwa Isugwu Ejaga. Okay. Anyị gwa m na anyị nwere question nọmba 1 to 23. Ihe ka eje ka gị ja ahọta nke anyị je ka ajụ gị. Wow.

okay nọmba 1 okay nọmba 1 sịrị ndị ole ba a na-ekele ede n'enugwu ezike ede ka ha na-eke onye ishi agụ ndị ole ba a na-ekele ede n'enugwu ezike ee n'enugwu ezike ọgaranya ọnụ mkpu

ee eh, ngwanụ pick your second question ma anyị jụma gị ok nọmba 2 bụ nọmba 2 sịrị gị onye ewe mbi ma kwa ị sị na ị bụ onye Isugwu na-ewe ọdọ ole bụ Isugwu nọ

Ah, okay na ị nwetara ya ị nwetara ya ị dara ya ọsịba ke Ah? Eh. okay nsogbu adịghị nọ n'afọ na-enweta ede our two question na ị nweta ede 1000 anyị ntaghị na mbọchị ọzọ makọta ị dara first question nsogbu adịghị enweta na nsogbu adịghị jisi ike na mbọchị ọzọ ma ọ nọbụ ebe anyị na-ajụ n'ogiri na anọbụ inweta ha n'ebe ya bụ na i nweta kaadị anyị ngwa jisi ike my brother all right achọrọ m gị ime nti ghọtago so na nsogbu adịghị

ee i me aga anyị okay ọ Mex nwa Ọhabenyi na-akpọ gị na i wetere nọmba gị sị anyị kpọma gị na ị chọrọ ịza question anyị na-ajụ ọra every Friday
icheta ohe okay i me aga my brother okay ee onye we nna gị na be ha gị
Uh, nwanne m chi ala o Ah, daalụ. ok so anyị nwere question nọmba 1 to 23 i jeko i jeko ahọta question anyị jeko ajụ gị nọmba 1 to 23 anyị jeko ajụ gị bụ
Okay. eh, so họta your first question
Okay, um, ewere m nọmba 4. Okay, nọmba 4. Mm. Okay, nọmba 4 nọmba 4 sịrị wee mbe Amụbe nọ n'Enugu Ezike. Uh, Amụbe after, after, after Olido. ị ma na obodo nọ after Olido juru eju nyekwa omena ya kanụ after Ụmachi ah, nsogbu adịghị mgbe i nwetere i nwetere congratulation so na ọhụrụ ọhụrụ one question i nweta na i win 1000 naịra sị na eh, so pick the next question Nọmba 10. Okay, hmm, ọ dị ka ị kwadoro akwado. Nọmba 10 sịrị em, e- onye ni- ejeko m eku eha mmadụ etọ ị gwa m n- onye n'ime ha na-eche- na- na-abụchole chairman local government chairman Enugu eh, Igbo-Eze North
okay nwoke ahụ mmadụ etọ bụọ ma local government ka ọ ga-abụ shole wawa ejeko m eku eha mmadụ etọ ị gwa m e naa n'ime ha na-abụ shole gị local government chairman okay ngwa okay so eh, onye mbụ bụ Bonaventure nke ebọ bụ Emeka Mama nke etọ bụ Ụwakwe Ezeja
Emeka Mama ya na abịaghị abụchara m. Ha jai ewa adịghị na show. Okay, i winna kaadị anyị so na congratulations. Ahịa o. Aha. So, ọ bụ na anyị chọrọ isendi ebu na wee mbe a na-esendi ọ na nọmba na. Ọ na nọmba ahụ, ọ ya jikwa m. okay nsogbu adịghị mgbe m ninye nweta ozi anyị o nsogbu adịghị ngwa nụ jisike ee laafụ ma enweta ọ ndị na-abụ ndị nzukọ ọba ndị nzukọ ọba na mmeri elika afọ a gaghị fọrọ ya question anyị dị very simple very very simple so next week dịka m si ya ekwu na anyị na-eme ihe na every friday ọ bụ ihe anyị ji na-apass time enwe aṅụrị akụzikwa omena onwe anyị ihe ị ghọtago like question na a na-ajụ bụ na nke a jụmara gị ma ọta nke ị ga-emere nwa na ị nwere ike were ya ajụ gị mgbe ihe na ma ọ gọnọba answer agaghị amakwa marịa nọ na adọghị ma anyị bụla chezụrụ nke anyị hmm? anya na ma anyị continue n'ụbọchị kele kele nụ anyị esoro mba ọnụ so
ọ bụ ede anyị mere onye anyị kpọrọ nwa na bụ nọmba a bụ 070344000 so that ọ bụ na nọmba gị ị mata na ọ bụ gị bụ anyị kpọrọ All right, let's continue. So onye anyị na-akpọ nwụcha bụ 080348612 080348612 so that ọ bụ na anyị nwetadeghị ma anaghị akpọ gị.

Amaka Vivian okay mgbe m na anyị nwere two question anyị ji ka ha jụrụ ma gị je ka eje ka gị je họta so anyị nwere question number 1 to 23 so gwa anyị question anyị ji ajụ gị ma anyị jụma gị
From 1 to 23, ma? Ee. Choose the mom number one. Ok. Hmm, A na ị na-asa na ọ dị m ka ị kwado na ya akwado nu. ok. Ok. So, question number one sịrị ndị ole ba a na-ekele ede n'Enugwu Ezike. Ede.

so which question number 12 number 12 okay ndị be anyị ọ dị ka vivian kwado na ya akwado ma ekwuo m ya ekwuo na nsogbu adịghị nọmba 12 sịrị dịka akọchi ya akọ onye bụ nwa mbụ Enugu Ezike Jizọs ọ Jizọs
onye bụ nwa mbụ Enugu Ezike Ozzi. Ozzi okay my sister ị dama o ị dama 1000 nke ya sị na ya echeghị na ihe mere na bụ ome ijumese ma ọ mbọchị ọzọ si na atamịmata

Hello, Nwanechi, good evening o. Ịma aga anyị. Ehe, ị na-akpọ gụ Mex Nwaoha bụ enyi na iwote nọmba gị sị anyị kpọma gị na ị chọrọ ịza question Enugu Ezike anyị na-ajụ. Ịma aga my brother. Okay, ee, onye be anyị na-ekwu inu na mbe ishi so that ma anyị marị gị.
Okay, my brother. Ala mgba m na anyị nwere question number 1 to number 23. Ije ka eje ka gaja họta question anyị je ka ajụ gị anyị jụma gị ebo. Ịza ọ bụrụ na ịzata ha na ebo under 1 minute. Na ya bụ na iwote 1000 na anyị na ya sị na. Okay. So question number 1 to 23. So họta kelee first question anyị je ka ajụ gị. Yes. Choose your first question.

ahịa n'Enugu Ezike na-enwere ward by ward Umuida nọ na under which ward adama m onye okay mgba m họta your second question my brother mgbe m jụm nọmba 5 nọmba 5 okay ndị be anyị ọ sị anyị jụma nọmba 5

nsogbu adịghị gịnị bụ eha gị na mbe ishi ala nwanechi so anyị nwere question nọmba 1 to nọmba 23 ije ka eje ka gaja họta ebo anyị je ka ajụ gị anyị jụma gị ofu ị je ka aza under one minute ọ bụrụ na ịzata ọ bụrụ na ịzata ebo na ebo under one minute ya m na inweta 1000 anyị na ya sị na so anyị nwere question nọmba 1 to nọmba gịnị okay ndị be anyị na ọ sụ na nọmba 9 o okay nọmba 9 sịrị gị kee eha ụmụ enọ Enugu Ezike mụtara a sị na Enugu Ezike mụrụ ụmụ enọ dịka ha akọchi ya akọ kọnye anyị eha ha na enọ nke mbụ bụ Ozzi

netwọk gị na-akọt ị sị na ọ bụ ozi na gịnụ oke n'ụra m nwanna m gbakọmena anyị the four names
aha aha aha
time ga-aga ma o ịda m anwale m chi so cha cha nsogbu adịghị ngwa ngwa pick your second question ok 11 ndị mayọsa eji ma nọmba 11 nọmba 11 sir

anyị lele onye Enugu Ezike ee Nwanechi ị nwetara one ị nwetara one nọ na ka ọ bụ na ọ bụ ị zara ha n'ebo ya bụ na ị nweta kaadị anyị nọ na ị nwara ike gị ihe mere bụ odufi dara onwe ya chek dome ma ọ mbọchị ọzọ ime anọ be ime ara ajụ ma gị etọ ga dị ka ọchịchị nnọọ ma ọ na-ebe baba jụrụ ya jụrụ ibe gị nsogbu adịghị chek dome na mbọchị ọzọ gị na nwere ike ọ dalakwa mmanụ gị Anya my brother. Ezukọ ma. Ị hụma ka ọ na-aga. Let's go. Anyị nwere bu mmadụ ebo na etọ anyị ji ka akpọ na nke nta na ya nwa mma. Hmm? Na ya nwa mma. Ọdọ ịma anyị maara ihe gbasara anyị. Hmm? Na-eme na-eme ebe gị na anyị wee jidere onwe anyị as ụmụ Enugu Ezike.

Hello, Nwanechi, good evening, sir. Ee, na-akpọ gị bụ Mex Nwaohabenyi n'iwote nọmba gị sị anyị kpọma gị na ị chọrọ ọza kweshọn ndị Enugu Ezike anyị na-ajụ. o. Oke, ịma gị anyị. Onye be anyị na-ekwu inu and uh, onye wen bụ ibe so that anyị mado mee gedegede. Onye wen? Aw, ime ọnụ netwọk gị nwee ka ma ma mi ya nọdụ nụ. Ee, ị sị n'ị bụ onye wen na gịnị bụ aha gị? Oke ị bụ onye Uda. Au, ị na-anụ ihe m na-ekwu ị na-anụ ihe m na onwe m na-ekwu Ama m elu. okay mgba ma anyị continue um, so anyị nwere question nọmba 1 to nọmba 23 ije ka eje ka gaja họta ebo anyị je ka ajụ gị anyị jụma gị ije ka aza ha na ebo under 1 minute so your first question bụ gịnị anyị nwere nọmba 1 to 23

oge gị iri na ịtọ ee my brother ịdama mgba họta your second question ha nọmba gịnị
okay nọmba 16 ndị wayo sa eji maa nọmba 16 okay nọmba 16 na the last election emere na Enugu Ezike na Igbo Eze North azọrọ House of Rep azọ House of Rep na Igbo Eze North na-eteleghị aka kehụ mmadụ ebo soruja azọ a soruja azọ ya bụ election Injinia Simon Atigwe, aha. Honorable Dennis Nnamdi Agbo. Eh, my brother, ị nwara ike ịzatara one ịzatara one nọ na ka ọ bụ bụ abụọ na ịzara ha na ebo ya bụ na ịnweta kaadị anyị na ya sị na nsogbu adịghị ị nwara ike my brother ngwanụ jisike o alright na Canada ka nọ na Burike ah ezikọba na-akwa ka ọ dị si aga eh, ihe mere na na anyị nwakọ mma anyị nwakọ mma mmadụ mbụ anyị maara nke nta na ya emezuru ezike so a na anyị na-akpọ nọmba a bụ 070384738 47 bụ ihe bidote nọmba ha Igbo- igboro na ahụ ebe anyị na-akpọ elu

Ifeanyị onye onye wen Ụmụagama. ụmụ ụmụ gị Ụmụama, ụmụama. okay Ifeanyị onye ụmụ ama ala my brother Okay, daalụ nwanne. aha so anyị nwere question nọmba 1 to 23 so ije ka a gwa anyị question ebo anyị je ka a jụ gị ije ka a za ha na ebo under 1 minute ọ bụ na ịzata anyị ama inweta 1000 anyị Okay, adị m ready. okay so question nọmba 1 to 23 họta the first question gịnị ya bụ the first question anyị ga-ajụ gị nọmba 1 to nọmba 23 ee ha na ọ nọ bụ nọmba 1 to nọmba 23 ị sị anyị jụma gị nọmba gị nọmba ha anọ anyị jụma question nọ na Okay, jụma mụ number four na number ten. Okay, number four and number ten.
All right, let's go there.
Okay. So
ee ọ dịkị kwado na ya akwado nu ok so nọmba fọ sịrị wenube Amube nọ n'enugwu ezike
ee asịrị wee mbe ọ nọ n'enugwu ezike asịrị ka a na-asị gị wenube Ụmụagama nọ n'enugwu ezike

Ele bụ sens bi na-eyuzu naanị o.
Ok, ka ejekọ Ubolo. Eh, my brother n'ị darị ya o. Eh, nsogbu adị n'ọbụla ajụgbo ihe na omebe jomese ịmata eke ọ nọ na ya bụ uru ọ na-aba. Mm, so your second question. Họta your second question? Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Ndị ma ya so na nọmba 10. Okay, nọmba 10 eko mee ke hwa ụmadụ etọ Ịgwa m ee naanị imeghe ee naanị imeghe na-abụchile local government chairman eh, Igboeze North. Okay.
Nọmba wan bụ Honorable Bonaventure. Ọ bụgo mmanụ. Nọmba tuu bụ Emeka Mamah. Nọmba tiri bụ Uwakwe Ezeja.

ị na-akpọ gị bụ Max Nwaohabenyi n'iweta nọmba gị sị anyị kpọma gị ma ajụjụ kweshọn anyị na-ajụ gbasara Enugu Ezike every Friday ị na-akpọ gị bụ Max Nwaohabenyi iwetere nọmba gị sị anyị kpọma gị ma ọ kweshọn Enugu Ezike anyị na-ajụ ụre Question. ee Na nwa nwe the number of me. ama m ka ọ na whatsapp bụ i sendi numofu ka ọ na facebook ma ọ na-esevudu meghaghe na ọ na anyị nwee kweshọn anyị na-ajụ every friday sị n'ị dị interested Uh-huh, uh-huh. Yeah. okay, you my guy, my brother. Uh-huh. Ihe be anyị na-ekwu in Anumbishi so that ma anyị mado me gị. Onye ewe ne. Okay. Ala nwanechi. Okay. Oh, ala ala ala. So anyị nwere question number 1 to number 23. ye ka eje ka gaja ka na anyị nke anyị je ka ajụghị ma anyị jụ ma gị ya question no- ja ọ dị m ka ọ dị gị were wuru awo okay question nọmba 2 soro ọfịs ndị bụ onye Ogurute ward ole be Ogurute nọ

Eh, ward two ị dama nwanechi ị dama ị dama how okay nsogbu adịghị nsogbu adịghị mgba m your second question okay ndị be anyị ọ sara anyị nọmba 5 okay em, nọmba 5 soro ege m eke ha eh, anyway onye adaba mmanụ gị sha ege m eke ha obodo etọ n'Enugwu Ezike ị gwa m ebọ n'ime ha shikurinu Ege m eke ha obodo etọ n'Enugwu Ezike. Ị gwa m ebọ n'ime ha shikirinu, Isugwu, Ogurute na Umuopu. Gịnị bụ abụ? nsogbu adịghị naanị ma ọ na-abụ na ị zadị our two question be ị ga-enweta card anyị naanị ka ọ dị ha na-abụ ụbọchị ọzọ gị ịnwakọta mm? ne onu fi na zata do bomi ya mee ma ị chọfụta ma ị mara ihe ọ bụ so that mo next time nsogbu adịghị anya my brother ngwa njisike o Ee, ndị be anyị a na-abụ ọ ga-abụ nke nta anyị anwara ike anyị Hmm? anyị anwara ike anyị anyị nwado nwara ike anyị 25 people so ne mgbe na be anyị akwụsị na nke nta ihe na anyị na-eme anyị na-eme every Friday ihe anyị ji ewote ne bụ gọnụ ma anyị bụ maara ihe gbasara anyị hmm? ma ọ na anyị na-agụ nke ndị ọzọ n'ekwọ ma anyị maara ihe gbasara anyị every Friday be anyị na-eme biko share na anyị this video that's the least thing you can do for us just to share the video wee support ndị be anyị ghọtago Eh, at least te ndị nọ n'ụzọ te ndị na-aga maara ihe gbasara anyị nọ ya bụ anyị wụ otu n'ihe na Mm, asị gị anya gịbee na-awatch anyị gịbee na-efollow anyị gịbee na-asupport ihe m na-eme Mm, mana m na onwe m na-echi egwu so ọ bụ na ị gere egwu m ga-ege egwu m juru eju ọ bụ na Boomplay o ọ bụ na YouTube o Audiomack mbe i jele chọma Mex nwa Ọhabuenyi i je nweta egwu m anya na ma ya bụrụ egwu egwu na-ene echiri nke si na ama onye chiri na Morris Morris wee chirie ọ, Morris wee chirie ma ya bụrụ egwu